Hi gach duine. So seod é an mata a rinne muid i rith na seachtaine seo. Bhí sé ar Caibidil 22, Fad, Méadair agus Ceintiméadair. So an céad píosa oibre a bhí againn ná leathanach 111. Sin iad na ceisteanna seo A go dtí L. Agus seo iad na freagraí. So bhí ort iad a thomhas ón pointe sin go dtí an deireadh agus ón pointe sin go dtí an deireadh agus an pointe sin. So ní raibh ach an eireaball eireaball gach eitleoige. So seo iad na freagraí. So le haghaidh A, bhí sé 9 ceintiméadar, B, 7 ceintiméadar, C, 11, D, 2 ceintiméadar, E, 5 ceintiméadar, F, 3 ceintiméadar. Le haghaidh ceist G, an eitleog is giorra ná eitleog D, le haghaidh H, an ceann is faide ná eitleog A, um, I, tá eitleog C, 8 ceintiméadar níos faide ná an eitleog F. Le haghaidh J, tá eitleog E 4 ceintiméadar níos giorra ná eitleog A, agus le haghaidh K, fad na n-eireaball eitleoga ar fad le chéile 37 ceintiméadar, agus fad na dtrí cinn is faide ná 27 ceintiméadar. Ok, rachaidh mé ar aghaidh go dtí an céad píosa eile anois. An chéad píosa eile oibre a bhí ann ná Ceist 1 agus Ceist 2 ar leathanach 112. So chonaic sibh anseo go raibh sibh ag suimiú, anseo bhí muid ag dealú, bhí sampla anseo. Agus seo iad na freagraí, ok? So tá mé díreach chun iad a chur suas. Is féidir leat an físeán a stopadh tú féin agus iad a seiceáil in aghaidh do chuid oibre féin. So sin Ceist 1. Seo Ceist 2. Just bhí cúpla deacracht leis an leis an dealú so déan cinnte go bhfuil tú nuair atá tú ag dealú anseo sada go bhfuil tú ag athghrúpáil cuireann tú líne tríd an uimhir sin agus caithfidh tú é sin a laghdú mar amanta bhí daoine ag fágáil é sin mar 5 agus fós ag cur an uimhir trasna so just bí cúramach faoi sin. Leanfaidh mé ar aghaidh go dtí an chéad dá ceist eile anois. Agus b'in iad ceist a trí agus ceist a ceathair ar an leathanach céanna. So an uair seo ní raibh siad scríofa faoi a chéile mar seo, bhí ort iad a scríobh mar sin, ach freisin dúirt sé i bhfoirm deachúlach. So bhí ort iad a scríobh le pointe deachúlach agus gan dearmad a dhéanamh ar an pointe deachúlach a chur isteach ag an, sa, sa bhfreagra. So seo iad na freagraí le haghaidh ceist 3. So, stop an físeán agus féach ar do chuid oibre. Just féach ar na cinn sin ar nós 1 méadar agus 1 ceintiméadar scríofa mar sin. Agus anois an dealú ar ceist 4. Mar a fheiceann tú rinne mé dhá botún mé féin mar bhí mé ag caint le duine éigin nuair a bhí mé á dhéanamh. Agus taispeánann sin gur féidir le gach duine botún a dhéanamh. Tá's agaibh gur féidir liomsa botún a dhéanamh ar aon nós mar tá sé sin feicthe agaibh. So, arís, just bígí cúramach leis an, leis an athghrúpáil, rinne mé sin dá botún sin, uh, cineál seafadach, an rud a rinne mé ná, cheap mé go raibh mé ag, ag athghrúpáil anseo ag an deireadh. Ar aon nós, ní raibh aon gá leis sin, so feiceann tú na huimhreacha cearta ansin. OK, agus bhí píosa amháin eile. agus b'in iad ceist 2 is ceist 3 ar leathanach 114. So bhí iolrú ansin agus sa chás seo bhí ort iad a athscríobh mar ceintiméadar. Now léim muid thar an leathanach a bhí muid a' déanamh sin but ní dóigh liom go raibh mórán deacrachtaí agaibh leis sin ón méid a chonaic mé agus na cinn seo is roinnt a bhí ann. So seo iad na freagraí. Díreach taispeánfaidh mé na freagraí anseo. Seo ceist a dó. Arís, stop an físeán le seiceáil in aghaidh do chuid oibre féin. Mar a fheiceann tú, tá na freagraí tugtha in ceintiméadar ach ansin scríobh mé arís iad mar méadair, OK? Agus na cinn ag an bun, an raibh ort iad a athrú go dtí ceintiméadar ar dtús, so aon leath méadar sin caoga ceintiméadar, so scríobh mé amach arís ansin, trí ceathrú méadar sin seachtó cúig ceintiméadar, fá sé. Trí déag thar aon chéad sin trí déag ceintiméadar, agus ansin seacht thar aon chéad sin seacht ceintiméadar, agus ní raibh ort sin a dhéanamh síos mar is díreach seacht fá ocht a bhí i gceist. Ansin ceist a trí, bhí an roinnt réasúnta simplí ansin le ceist a trí. Agus sin é an mata a rinne muid an tseachtain seo. So seo iad na freagraí don E-Leathanach 375 agus bhí cuid de na freagraí seo cineál deacair so éist go cúramach leis na ceisteanna. An chéad cheist a bhí ann ná cén dáta ar a bhí Éire ag léamh ar siúl? So bhí Éire ag léamh ar siúl ar an cúigiú lá fichead Feabhra, nó an fiche cúigiú Feabhra más fearr leat. An dárna ceist ná cé hiad an bheirt ambasadóir don lá léitheoireachta a bhí ainmnithe sa scéal. So bhí beirt ann agus an bheirt a bhí ann ná Múinteoir Ray ó RTÉ Home School Hub, má bhíonn tú ag iarraidh an rud ar fad a chur is leor Múinteoir Ray a rá nó Ray Cuddihy, sílim an sloinne atá air, agus an duine eile ná Áine Ní Ghlinn. Laureate na nÓg. So ciallaíonn sin, Laureate na nÓg sin file speisialta le haghaidh rud éigin. So Laureate sin an file agus Laureate na nÓg sin an file nó scríbhneoir speisialta le haghaidh daoine óga. So Áine Ní Ghlinn agus Múinteoir Ray, b'in iad na freagraí is fearr. Ceist 3, cé mhéad nóiméad léitheoireachta a bhí geallta ag muintir na hÉireann don lá seo? Agus a lán daoine a fuair seo mícheart, bhí sé 8,000 ó gabh mo leithscéal, ocht gcéad fiche trí míle aon chéad 's a dó dhéag so a lán daoine just chonaic siad an aon chéad 's a dó dhéag nóiméad but actually bhí sé ocht gcéad fiche trí míle aon chéad 's a dó dhéag ocht dó trí haon haon dó right ceist a ceathair cén fáth a theastaíonn ceadúnas tiomána uaidh duine agus bhí sé sin cineál sa scéal mar dúirt sé bíonn ort ceadúnas tiomána a bheith agat le carr a thiomáint So, d'fhéadfá a rá, i bhfocail eile, níl cead agat carr a thiomáint gan ceadúnas tiomána. Ceist 5, Cén chaoi ar glacadh pictiúr Leslie lena masc fós uirthi? So, cén chaoi ar tharla sin? An rud a tharla ná ní raibh sí sciobtha go leor ag baint anuas an masc. Ceist 6, An mbeidh cead aici an ceadúnas leis an masc sa phictiúr a úsáid? Now, is cineál ceist deacair a bhí ann. Ní bheidh cead aici é a úsáid. Beidh cead aici é a choinneáil. So dúirt siad, beidh uirthi ceann nua a fháil. mar ní féidir leat ceann a úsáid agus masc ar d'aghaidh. Ach tá cead aici an ceann eile a choimeád. So ciallaíonn sin gur lig siad dó di í a choinneáil ach beidh uirthi ceann nua a fháil, ní bheidh sí in ann é a úsáid. Ceist 7, Cén áit a mbíonn iomaitheoirí sa chlár teilifíse i Scéal 3 ag damhsa? So bíonn siad ag damhsa ar rinc oighir nó ag damhsa ar oighear mar is Dancing on Ice atá ann. Agus ceist 8, Cén lá den tseachtain a bhíonn sé ar siúl? Bíonn sé ar siúl ar an Domhnach nó Dé Domhnaigh agus b'in iad na freagraí do leathanach 375. Anois seo iad na ceisteanna a bhí agaí ar Caibidil 7 do Cuileog. Ceist 1, Cén fáth nach ndeachaigh na páistí i bhfolach? Ní dheachaigh siad i bhfolach mar gheall ar nach raibh aon áit acu le dul. Bhí siad cineál sáinnithe ag bun an phasáiste fada, dúirt sé sa scéal. So ní raibh aon áit gur féidir leob dul ann. Ceist 2 Cén cineál solais a bhí ag na gadaithe? Bhí tóirse ag na gadaithe. Ceist 3 Cé mhéid gadaí a bhí sa scoil? Bhí beirt gadaithe sa scoil. Ceist 4 Cá raibh an gadaí eile? Yeah, an tríú gadaí, an cara leob, gary, gadaí meánmhéide, eh, bhí sé ag glacadh páirte i gcomórtas damhsa. Ceist 5. Cén páiste a rinne an cuid is mó cainte leis na gadaithe? An páiste a rinne an cuid is mó cainte leis na gadaithe ná Ciarán Ó Mianáin. Agus ceist 6. Cén áit ar chuir na gadaithe na páistí faoi ghlas? Chuir siad na páistí faoi ghlas sa halla aclaíochta.

Agus seo iad na ceisteanna cruinne scoile faoi cheannairí creidimh. Ceist a haon, fíor nó bréagach, creideann Caitlicigh agus Protastúnaigh in Íosa. Tá sé sin fíor, mar is cineál Críostaithe iad. Tá níos mó ná grúpa amháin Críostaithe, tá Caitlicigh agus Protastúnaigh. Tá siad ar fad ina daoine a leananns Íosa. Ceist a dó, fíor nó bréagach, tá cead ag mná a bheith ina sagart Protastúnach? Arís, tá sé sin fíor. Níl cead ag mná a bheith mar sagart Caitliceach, ach tá cead acu a bheith ina sagart Protastúnach, má bhíonn siad ag iarraidh. Ceist a trí, céard é an bachall a bhíonns ina lámh ag easpag is maide nó bata speisialta agus is siombail dá ról mar duine atá i gceannas ar na daoine a chreideanns ina chreideamh. So is cineál bata speisialta atá mar shiombail aige. Ceist a ceathair, cén creideamh a bhíonns Rabbi acu mar cheannaire agus na roghanna a thug mé duit ná Críostaíocht, Giúdachas nó Búdachas agus an fhreagra ceart ná an Giúdachas. Uimhir a cúig, cén creideamh a bhíonns Imam aca mar cheannaire? Agus arís thug mé rogha dhaoibh, Hindúchas, Islam nó Sinteochas? An fhreagra ceart an uair seo ná Islam. Ceist a sé, cén dath a bhíonns á chaitheamh go minic ag manaigh sa Bhúdachas? An dath a bhíonns á chaitheamh ag manaigh sa Bhúdachas go minic ná buí nó oráiste, glacfaidh mé le buí nó oráiste, sin go breá. Agus ceist a seacht, ainmnigh dhá rud a bhíonns mar chuid den ról aca ag ceannairí creidimh go minic. So an cineál rud a bhí mé ag súil leis mar fhreagra ná a bheith i gceannas ar ócáidí speisialta, a bheith i gceannas ar paidreacha a rá, a bheith ag tabhairt comhairle nó cabhair do na daoine a leanann iad, a bheith i gceannas ar an séipéal nó an teampall ina bhfuil siad agus a bheith ann ag ócáidí ar nós bás duine nó nuair atá páiste lena ainmniú nó nuair atá daoine ag pósadh, amantaí mar sin. So dá mba rud é gur scríobh tú dhá cheann de na rudaí sin, bhí sé sin an-mhaith. Anois seo iad na ceisteanna faoi na contaetha i gCúige Chonnacht a bhí againn. Ceist a haon, Cén contae inar rugadh an file cáiliúil W.B. Yeats? An fhreagra a bhí uaim ná Sligeach. Ach actually dúirt duine de na páistí liom agus tá sé an-fhíor gur rugadh i mBaile Átha Cliath é. So glacfaidh mé leis sin freisin. Ach i ndáiríre an rud a bhí uaim le rá agus is mo bhotún a bhí ann sa cheist tá brón orm faoi sin ná cé as dó cén contae as as ar tháinig sé. Agus an fhreagra ceart do sin ná Sligeach. Ceist a dó, cén contae ina bhfuil an Pháirc Eachtraíochta Loch Cé? Tá sé sin i gContae Ros Comáin. Ceist 3, Céard é an contae leis an daonra is lú in Éirinn, sin an méid is lú daoine ina gcónaí ann? Sin Contae Liatroma. Ceist 4, Ainmnigh an contae a chaitheann glas agus dearg sa pheil Gaelach. Sin é Maigh Eo. Ceist 5, Cén banríon cáiliúil ó stair na hÉireann a chreidtear atá curtha ar barr Cnoc na Riabh i Sligeach. An fhreagra sin ná Méadhbh nó an Banríon Méadhbh, M-a-e-d-h-b-h an bhealach is fearr i nGaeilge lena litriú ach feicfidh tú é scríofa i mbealaí difriúla freisin. Ceist 6 Tá Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma, suite ar cén abhainn? An abhainn atá i gceist ná An tSionainn. Ceist 7 Cén áit ar an bpáirc a d'imir Chris O'Dowd le haghaidh Ros Comáin? D'imir sé mar chúl báire. Agus ceist a hocht, cén fáth bhfuil Máire Mhic Róibín, nó Mary Robinson, as Maigh Eo cáiliúil? Is ba í an chéad bean gur Uachtarán na hÉireann í. Nó d'fhéadfá a rá, déarfainn, go raibh sí uair amháin mar Uachtarán na hÉireann. Ach i ndáiríre bhí sí an-an-cháiliúil mar gheall ar gurb í an chéad bean a bhí tofa mar Uachtarán na hÉireann. Agus sin iad na freagraí don tíreolaíocht an tseachtain seo.